pamene anakwera naye mngalawa kulowera kwawo ku basra nthawi ya usiku mkuluyu anayimirira nkuyamba kugawa mowa kwa onse okwera chombocho ndipo anati kwa msungwana uja tiyimbireko nyimbo ewe husna msungwanayo anayamba kuyimba ndi kuvina uku akusewera nyimbo pamenepo kuti anthu okwera ngalawa ija atalezera kwambiri pakona ina ya chombo chija panali mnyamata wina wangwiro yemwe anali kuwerenga quran ndipo anali wopewa malo a machimo mkulu uja atamuona mnyamata uyu anabwera pafupi naye kumulankhula mwachipongwe kuti e mnyamata iwe kodi palinso mawu ena okoma kuposa awa akuyimba msungwanayu mnyamata anayankhula kuti ee alipo mkuluyu anati kwa msikana uja khala chete husna ndipo anati kwa mnyamata uja tiyeko panga mawu ako timvere mnyamata uja anayamba kusoma mokongola maaya a allah okuti

ndipo simudzaponderezedwa ngakhale pa chinthu chaching'ono monga ulusi wa khoko la tende kulikonse komwe mungakhale imfa ikupezani ngakhale mutakhala m'malinga olimba maaya amenewa anamugunda mtima mkulu uja ndipo anafewa nawo kwambiri namunjenjemeretsa ndipo anataya chikho cha mowa uja m'madzi uku akuti ndikutsimikiza kuti mawu awa ndi abwinodi kuposa zija ndimamvera zija kodi uli ndi ena oonjezera apa

ndithudi ife tawakonzera anthu opondereza moto womwe mpanda wake ukawazungulire ndipo ngati angadzapemphe thandizo adzathandizidwa ndi madzi otentha kwambiri omwe adzasupule nkhope zawo choipirenji chokumwa chimenechi ndipo ndi oyipa zedi malo otsamira apa munthu uja ananjenjemera kwambiri ndipo anataya mowa wonse uja mnyanja naphwanyanso chitoliro chija anamuuza msungwana uja kuti basi zipita ndiwe wamfulu atatero anasuntha kukhala pambali pa yekha nabwezerabwezera mawu oti astaghfirullah astaghfirullah kutanthauza kuti ndikupempha chikhululuko cha allah mawu awa ndi abwino zedi kuposa zija nali kuchita kenaka anamfunsa nyamata uji kuti e nyamata iwe kodi pali kuthekera kwa munthu ngati ine kuti allah kundikhululukira nyamata uyu ataona kuti munthuyu mtima wake wafewa

innahu huwa lghafuru rrahim nena e inu akapolo anga omwe mwazichitira nokha zoyipa musataye mtima ndi chifundo cha allah ndithudi allah amakhululuka machimo onse ndithudi allah ndi wokhululuka komanso wachisoni munthu uja anatenga mawu awa nayamba kuwabwezerabwezera uku akunjenjemera ndipo kenaka anakomoka nafera pompo yemwe akusimba nkhaniyi akuti ndikulumbira mwa allah ndithudi chombo chomwe anakwerachi chinayenda mpaka kukafika kwawo ku basra koma thupi la malemuyu silinaonongeke kapena kufufuma na pang'ono pomwe e iwe yemwe wadumpha malire a allah kugwera m'machimo kenako kuchita manyazi kusiya ndi kuwatarikira sangalala ndi mawu a allah mu qur'an yake akuti in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ngati asiya kuchima akhululukidwa machimo awo amene anatsogola amene anapanga kumbuyo tiyeni tonse tilape tisiye zoipa zimene tikupanga tibwerere kwa allah wathu allah wathu ndi wokhululukira wachikondi iye afuna atikhululukire iye afuna atilowetse ku janna yake tiyeni tonse tilape tibwerere kwa allah kuti tonse tikalowe ku janna amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh